Dia dhaoibh, seo Brian arís ag léamh na nuachta as Meiriceá ar an gcéad lá Meithimh 2015. Tá sé Dé Luain agus tá sé ina lá saoire bainc in Éirinn agus ciallaíonn sé sin nach mbeidh mórán ar siúl ar thaobh eile an Atlantaigh, ach gnáthlá oibre atá againn anseo i Meiriceá, agus mar sin, gnáthlá nuaíochta atá ann. Anois, ní bheidh mórán ar siúl agam inniu, ní raibh mórán ama agam an nuaíocht a réiteach agus tá rudaí eile le déanamh agam, go leor rudaí. Sé an fhadhb anois, bhfuil fhios agaibh, an fhadhb is mó atá agam leis an ríomhaire seo ná go mbím ag breathnú síos orm féin ar an scáileán, mar atá mé ag déanamh anois, seachas a bheith ag breathnú ar an gceamara, mar is ceart dom bheith ag déanamh. Anois, b'fhéidir go bhféadfainn an, eh, an, an, eh, an fhuinneog a dhúnadh, ach ansin ní bheadh mé in ann monatóireacht a dhéanamh ar an bpictiúr. Is níl fhios agam cé mar a deir tú, sé cinn an taobh seo, leathdhosaen an taobh eile. Tá fhios agam gur Béarla é sin ach níl aon teacht timpeall air sin. Scéalta as Meiriceá. Scéal an-mhór ar fad mar baineann sé leis an Seanad, baineann sé le Rand Paul atá ag seasamh d'ainmniúchán na bPoblachtánach don Uachtaránacht, baineann sé le spiaireacht, baineann sé leis an NSA, National Security Agency, nach ea? National Spying Agency, ba cheart a rá, agus an Patriot Act, acht a ritheadh go luath i ndiaidh ionsaithe an 11ú Meán Fómhair 2001. Faoin Patriot Act, faoi forálacha áirithe sa Patriot Act, tá cead ag an NSA spiaireacht de shaghas ar bith a dhéanamh ar theileafónannaí fud fad Mheiriceá. Cuma céard a dhéanann tú, cuma cá bhfuil tú, agus tá's agam anois go bhfuil mé ag simpliú rudaí beagáinín, ach sin, a bheag ná a mhór, an méid atá ann. Deir siadsan nach bhfuil siad ag bailiú ach, em, meiteashonraí, metadata, sé sin an t-eolas faoi na glaochaíní a rinne tú, cé a ghlaoigh tú ar, cá fhad 's a bhí an glaoch, stuff mar sin. Ní chreidimse sin. Creidimse go bhfuil, ní amháin go bhfuil siad ag bailiú metadata ach go bhfuil siad ag éisteacht leis na glaochanna teileafóin. De réir an scéala seo, Ó nóiméad amháin tar éis mheán oíche aréir níl cead ag an NSA seo a dhéanamh níos mó, sé sin an metadata a bhailiú. Dar liomsa ní dhéanfaidh sé pioc difríochta mar tá siad ag spiaireacht ort beag beann ar na dlíthe cibé. Mar a deirim, sin é mo thuairim, níl a fhios agam an fíor é. Agus idir an dá linn is cuma le pobal Mheiriceá, leanann siad ar aghaidh ag scinneadh an idirlíon do phornagrafaíocht agus conas buamaí a dhéanamh ar an idirlíon, agus a fhios go maith acu go bhfuil an NSA ag déanamh monatóireachta orthu. Saghas, conas mar a déarfaí, out of body, out of mind, out of sight, out of mind, gabh mo leithscéal. As radharc, as... as d'aird. Caithfidh mé sin, caithfidh mé an frása sin a lorg 'cause is maith liom é. Cibé, tá Rand Paul tar éis seasamh láidir a thógáil sa Seanad i leith seo agus áit a raibh an Seanad chun síneadh a chur leis an achta nó na forálacha spiaireachta seo, is cosúil Mar gheall ar Rand Paul, agus fair play dhó, nach mbeidh an Seanad ag leanacht ar aghaidh leis an síneadh seo. Ach muna mbeidh siad ag leanacht ar aghaidh, caithfear glacadh go bhfuil bealaí eile timpeall air. Deir an t-alt sa nuachtán é féin go mbeidh bealaí eile ag teacht timpeall ar an bhfadhb seo. So, ná bí ag súil go mbeidh tú go mbeidh saoirse na gaoithe agat ina dhiaidh seo. Ní bheidh. Leanfar ar aghaidh leis an monatóireacht. Pictiúr an-deas ar chlúdach leathanach tosaigh an New York Times as an World Trade Center Observatory. Now, sin focal ba cheart a bheith agam, agus níl. Observatory. Cén Ghaeilge in aon chor atá ar Observatory? Em. Bhí sé agam. Lá de na laethanta bhí. Breathnú. Breathnú. Breath. Breathnlann. Ha ha. Feicfidh muid. Bhfuil sé fiú sa bhfoclóir? Obscure, observe, observer, observatory. Réadlann. Réadlann. Réadlann. Is maith liom é. Níl fhios agam anois an céard é an réad seo atá sa bhfocal. Réadlann, observatory. Réadóir, teetotaler. Réadú, realisation. Réadúil, realistic. Réaduimhir, real. Níl fhios agam. Céard é an réad sin? mbaineann sé leis an oibiachtúlacht, oilíocht, níl mé ag caint faoi filíocht, oilíocht, sin í an fhadhb le F, an H! Breathnóidh mé ins an bhfoclóir beag, scaití bíonn freagra sa bhfoclóir beag nuair nach bhfuil sé in aon áit eile, tá sé cosúil le Brewer's Dictionary, réalachas réadaí, sócmhainní a réadú. Ní bhaineann sé sin le Observatories Réadán. Á bhuel, tá a fhios agam anois cén t-ainm a chuireas muid ar phéist. adhmaid, Réadán. Agus Réadlann arís. Cibé! Réadlann. Caithfidh mé dul a lorg an fhocail sin. Tá réadlann deas nua ag an lárionad trádála nua i Nua-Eabhrac agus má tá an grianghraf, má tá creidiúint le tabhairt don ghrianghraf, tá. urlár gloine acu agus nuair a sheasann tú ar an urlár is féidir leat breathnú díreach síos ar an tsráid, rud a scantródh mise. Ach seo é an leaidín óg seo, Felix Meinhof, in aois a trí, ar a cheithre bhonn, ag breathnú anuas ar an trácht. B'fhéidir nach bhfuil ann ach pictiúr greamaithe den urlár, ach breathnaíonn sé an-réalaíoch. So, sin sin, ní nuaíocht é ach is pictiúr a-an deas é. Scéal taighde atá ar an bhfilleadh ar chlúdach an New York Times faoin bpóilín seo Michael T. Slager atá cúisithe i leith dúnmharaithe, céard ab ainm don leaid? Walter Scott, tá sé cúisithe i leith an leaid seo, Walter Scott, a mharú trí ocht bpiléar a chur ina dhroim, slán na scéalaí. Ach tá an scéal seo ag tabhairt le fios go raibh an tUasal Slager Rud beag ró-liobrálach leis an Taser freisin. Anois, b'fhéidir nach bhfuil a fhios agat céard é Taser. Is saghas gunna é, arm é, ach in áit piléir a chaitheamh, caitheann sé turraing leictreach. Turraing, bhuel, caitheann, is féidir turraing leictreach a chaitheamh. Cibé, tugann sé turraing uafásach leictreach duit a chuireann as feidhm agus as riocht thú agus titeann tú i bhfanntais ar an urlár. Ach bíonn an turraing chomh láidir sin gur féidir daoine a mharú leo agus ba chosúil, eh,

saghas Gestapo ag teacht ar na póilíní, ar cibé, ar íomhá na bpóilíní mar gheall ar na Tasers seo agus chomh réidh is atá na póilíní na rudaí seo a úsáid. Um, scéal deas idirnáisiúnta, bhuel, níl sé deas, baineann sé le bás 250 sclábhaí sa bhliain 1794. Séard atáthar ag tabhairt le fios ná go bhfuiltear tar éis teacht ar iarsmaí, seo rud eile anois ba chéart a bheith ann, Ehm. Raic. Longbhriseadh. Ní longbhriseadh é. Tá a fhios againn gur briseadh an long, ach táimid ag caint faoin long bhriste, má thuigeann tú leat mé, agus ní hionann an dá rud. Cibé, thángthas ar an long seo an São José Paquete África. ar ghrinneall ach an-éadomhain ar fad, timpeall is céad troigh, agus táthar ag tabhairt le fios go bhfuil an-chuid fós slán ón raic agus is dócha go mbeidh taispeántas faoi agus sé seo an chéad long a thángthas air, a dtángthas air is dócha, ina raibh sclábhaithe ann nuair a d'imigh sé go tóin poill, agus sin an fáth go bhfuil sé seo tábhachtach. Ní nuaíocht é, saghas evergreen é seo, ar ndóigh, ach scéal suimiúil. Fanfaidh muid le heolaíocht, Tá scéal bainteach leis an scéal falsaíochta seo a bhí sna nuachtáin an tseacht, cúig lá ó shin. Ní féidir ní féidir Céard é an focal atá uaim? Ní féidir liom Gaeilge a fháil ar fhocal nach bhfuil agam as Béarla ach oiread. Ceachtar foclóir. Baineann sé seo le. falsaíocht páipéireachaí acadúla, agus chomh tábhachtach agus atá sé do scoláirí foilsiú sna hirisí, ach ní amháin sin, mar ar ndóigh tá na hirisí seo saghas, eh. tá siad. Focal sin sa bhfoclóir ach oiread, is deacair teacht orthu go héasca sna gnáthmheáin. So céard atá ar siúl ag lucht na hacadúlachta ná go bhfuil siad ag. um poibliú a gcuid oibre. Agus tá an chomhdháil seo, Cambridge, Massachusetts, an National Bureau of Economic Research, tá eagraí an na comhdhála sin ag tabhairt le fios go gcuireann seisean na páipéireachaí gnéasacha ar an gcéad lá ionas go mbeidh cinnlínte sna nuachtáin an oíche sin agus an lá dár gcionn faoi na páipéireachaí seo mar tuigeann sé tábhacht na poiblíochta ach faraor, tuigimse é freisin agus mé i m'ollamh. ollscoile. Munar tharla sé sa nuachtán, níor tharla sé in aon chor. Munar tharla sé ar an idirlíon, níor tharla sé in aon chor. Agus sin an fáth go gcuirimse mo chuid oibre uilig suas ar an idirlíon. Ach tá, faraor, cuid mhaith scoláirí, ina measc an leaid seo, Michael LaCour, ag deifriú chun poiblíochta gan an taighde ceart a dhéanamh agus sin díreach a tharla san iris Science, iris an-mhór is ea seo a bhfuil an-cháil air, agus séard a tharla leis an Uasal LaCour ná d'fhoilsigh sé alt faoi thábhacht lucht canbhasála, labhair mé faoi seo cupla lá ó shin, agus an tionchar atá ag lucht canbhasála ar vótóirí nó daoine atá ag roghnú idir rud amháin agus rud eile. Ach idir an dá linn, is cosúil go ndearna sé falsú ar na sonraí, agus tá an iris, ní raibh an dara rogha acu, tá an iris Science tar éis an t-alt a tharraingt ar ais. Idir an dá linn, tá post faighte ag an Uasal LaCour mar, ní comhollamh, Leas-ollamh in Princeton University, áit an-cháiliúil. Níl a fhios agam an mbeidh sé rófhada ansin tar éis na poiblíochta seo. Tá a leithéid ann i saol na hacadúlachta agus drochphoiblíocht. Sin iad na scéalta agus tá brón orm gur chaith mé cúpla nóiméad den léamh i dtuilleamaí na bhfoclóirí. Tarlaíonn sin, ó am go chéile. Sin an méid atá agam daoibh an lá inniu, mar sin, ó Nua Gheirsí stoirmiúil, guím seachtain deas oraibh go léir, agus go dtí an chéad uair eile, slán agus beannacht.